Is clár tá sé deacair a rá I dunno is clár liteartha é an clár ar thaobh amháin, bím ag plé filíocht agus bím ag scríobh agus ag aistriúcháin mo chuid fhilíocht féin ar an gclár freisin. So tá sé tá sé suimiúil, tá sé tá sé neamhghnách agus bíonn a lán ceoil agam ar an gclár freisin. Is is breá liom meascán a dhéanamh idir ceol traidisiúnta agus ceol nua-aimseartha le liricí Gaelacha freisin. Bím ag obair liom féin agus is mise an t-aon duine sa stáisiún a bhfuil ag obair as Gaeilge faoi láthair agus is breá liom é. Bhí siad an-tacúil dom nuair a thosaigh mé an clár. Thosaigh mé an clár an bhliain seo caite agus. Ní raibh agam ar dtús ach leathuair an chloig in aghaidh an tseachtain, ach anois tá uair an chloig agam agus bíonn an clár ar siúl dhá uair sa tseachtain freisin, agus tá podchraoladh agam freisin, so so sort of d'fhás an clár as rud an-bheag ar fad agus tá sé tá sé go hiontach anois, tá éisteoirí agam i 47 tíortha ar chlár an domhain an gcreidfeá? So an clár. Ní raibh aidhm agam nuair a thosaigh mé an clár ach cláracha a dhéanamh a chuireann aoibh ar aghaidh daoine. Sin sin an t-aidhm is mó atá agam. Agus deireann daoine go bhfuil an clár suimiúil, deireann daoine go bhfuil sé áthasach agus deireann daoine nuair nuair a chloiseann siad an chéad phort, you know, bíonn bíonn aoibh mhór ar a aghaidheanna agus is is breá liom é sin a chloisteáil. Yeah, is dócha go dtugann an clár tacaíocht do fhoghlaimeoirí mar nuair a léim amach dán as Gaeilge, mar shampla, léim an t-aistriúchán Béarla freisin, you know, agus bíonn saghas, saghas, you know, just bíonn sé deas ar na cluasa, bhuel, sin é an aidhm atá agamsa ar aon nós, agus. Freisin bím ag plé le nathanna cainte agus seanfhocail agus mar sin de agus you know baineann a lán daoine sult as sin freisin. Bíonn an clár ag taifeadadh ar na ba mhaith liom b'fhéidir san athbhliain go mbeidh agallamh agam ar an gclár agus go mbíonn níos mó níos mó caint agam leis na héisteoirí ach eh, bhí bhí bliain saghas deacair againn mar mar is eol do gach éinne agus cá mé um, sé bhíos ag craoladh ó mo sheomra codlata. Uh, le linn na bliana so so bhíos just ag obair liom féin sin é sin é bhí bhí mic agam bhí ríomhaire agam agus bhíos ag obair ó mo sheomra codlata agus um, bhí chuir mé amach clár gach seachtain ní raibh aon sos agam agus táim an-bhródúil as sin mar uaireanta you know bíonn frustrachas ann bíonn deacrachtaí ann ach Chuireamar mo chlár amach gach uile seachtain le linn an dianghlasáil agus bhíos an-bhródúil faoi sin. Nuair a thosaigh mé an clár Gaeilge bhí saghas struggle orm ar dtús mar níl aithne agam ag a lán daoine a bhfuil Gaeilge acu i mo cheantar féin agus Bhíos ag smaoineamh, you know, ó cad a cheapfadh daoine agus, you know, ar mhaith le héinne an clár seo. Ach, you know, mar a dúirt mé cheana, fuaireas an-chuid tacaíocht ó mo chomhoibreoirí anseo sa stáisiún agus mo chuid éisteoirí. Like, gach seachtain faighim ríomhphoist nó téacs nó nó rudaí ó na héisteoirí agus tá siad an-tacúil liom, you know. Tá tá siad ag éisteacht agus tá siad ag baint taitneamh as an gclár agus is mór an an an an rud é sin domsa.